a ye nɔnɔ min dɔgɔnin y'i yɛrɛ kɛ sɔgɔsɔgɔbaga ye ka sɔgɔsɔgɔ ɛ ala daji in sara fo b'a disi gosi a taar'i da ka sɔgɔma kɔrɔkɛ ye nɔnɔ min ka ban pewu ka don k'i da sɔɔni dɔgɔnin bɛ to k'i yɛrɛ latɛmɛ ɛ n kɔrɔ i bɛ yen wa a b'a fɔ ɔ n dɔgɔ n bɛ yan ɔ a bɛ tɛmɛ sɔɔni a bɛ denmisɛnnin dɔ bila ɛ ne ko ɛ aw tulo tɛ sɔgɔsɔgɔ kan na so kɔnɔ dɛ ah ne hakili la ne tulo bɛ kulekan dɔ la dɛ ɛ o tuma o ɛ mun de bɛ jinbo la de ɛ mɔgɔw b'a fɔ ko foyi t'a la dɔgɔnin hakili b'a la a ye baara jugu min kɛ a ye yirimugu jugu tali min kɛ fɛn na i b'a sɔrɔ kɔrɔkɛ sara n'i y'o dun a b'i nogoden bɛɛ tigɛ tigɛ k'i faga yɔrɔnin kelen kɔrɔkɛ y'o dun k'o ban ala ni a ka kɔrɔkɛ ka limaniya masa arahamani ma sɔn o ka kɔrɔkɛ faga ala n'a ka sinji ɲumanya kɔrɔkɛ ye pɔsɔni dun k'a ban a ma foyi k'a la e mari masa ala ka ɲi koyi jimbo a ye dumuni in kɛ k'i fa ka sunɔgɔ ko fosi ma kɛ dɔgɔnin tora taa ni ka segin na ah a ko e a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di han ka nin baara juguba in k'a la a ma sa hɔn n'a nana i dɛ a bɛ tɛmɛ a bɛ foli kɛ ɛ n kɔrɔ kɔrɔkɛ b'a fɔ naamu dɔgɔ kori baasi tɛ ayi baasi tɛ yen koyi n nana ɲɛ da i kan dɛ aa kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ yɛlɛ la a b'a dɔn a dɔgɔnin y'a fagafɛn de d'a ma ale ye fagafɛn in dun masa arahamani ye pɔsɔni in yɛlɛma k'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ de ye kɔrɔkɛ kɔnɔ dɔgɔnin nan'i kanto ee kori nin ye fɛn ye nin tɛ fosi ye i b'a sɔrɔ ne ye min d'a ma kɛ mɔgɔ fagalan tɛ o n'o tɛ sisan b'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ sara na n k'a nɛnɛ ta dɔgɔnin yɛrɛ taara se nɔnɔ tɔ in ma a yɛrɛ y'o ta k'o min ka ban a y'o ta k'o min k'i kɔnɔ fa ka t'i sigi aa a kɔmasara ka wɔsi a kɔnɔ tora ka kulu i b'a fɔ ko biɲɛ b'a kɔnɔ dɔgɔnin kulela o kulekan bɛɛ bɔra ka na ko mun kɛra e ala sorokata ko n ba na na e ala ne sɔnjuru tigɛtɔ filɛ ne satɔ filɛ a nan'i kun bɔ a kulekan bɛɛ bɔra ka na aa yɔrɔnin kelen sorokata sinna ka joli finma de fɔɔnɔ i b'a fɔ k'i ye saribɔn susu ka taa a kɔnɔ e n baw ko mun kɛra sorokata la e mun kɛra sorokata la jinbo bolila ka na a ko n dɔgɔ n dɔgɔ mun de b'i la e n dɔgɔ mun de b'i la o yɔrɔnin na jinbo kasira ka girin ka da surakata kan k'a kun da sen kan surakata yɛrɛ ɲɛ b'a la ale bɛna sa a ti bɔ bana in na fewu a nogodenw bɛ ka tigɛ de a kɔnɔfɛnw bɛ ka tiɲɛ pɔsɔni bɛ k'a ɲɛkisɛ yɛlɛma k'a kɛ nɛrɛ ye ji jugu bɛ ka bɔ a tulo fɛ a bɛ ka bɔ a ɲɛkili fɛ baara jugu man ɲi kɔrɔkɛ ko n dɔgɔ mun ne kɛra i ye mun dun dɔgɔnin yan'a ka sa ee a ko n kɔrɔ n bi yafa ɲini i fɛ i ka yafa n ma ee ne surakata kɛra balima jugu ye ne kɛra sinji jugu ye koyi ne malola bi nka e ta man gɛlɛ jahanama de ta ka gɛlɛ yala ala bɛna yafa ne ma wa e kɔrɔkɛ ko kan'o fɔ sa e surakata i ma fosi kɛ n na e a ko n kɔrɔ n ye fɛn bɛɛ k'i la ne fa ye ne kalifa e la e de hakili tun ka di ne fa y'e ka kalan tiɲɛ k'e ka fɛɛrɛ kɛ ka ne dɛmɛ ne ka kalan e ka muso furu wari i y'a don ne ka kalanminɛnw de la ka d'u ma ka jɛ muso ko kɔ ne ye hɛrɛ sɔrɔ ne ko ɲɛ ti da e kan ne ba fana tugura n kɔ min ye ne diya o diyara n ba ye hali ne ba ma ne ladi tile kelen ko ne ka tugu i la ne ba ko ko ne k'i to yen k'i ye balima jugu de ye ka d'a kan wari tun bɛ ne kun o ye ne diya ne ba ye ala nan'i sɔn a digira n na n ye muso furu i ɲɛna n y'i lakari n k'i ma n tɛ fɛ k'i ye n ɲɛ la n ye du tila fila ye i ɲɛna i ye diɲɛ fɛn fɛn fɔ n ye n ma sɔn a ma i y'a to n ta la k'a to ala ta la i ko i tɛ ne fa sɔsɔ n kɔrɔ ne kɔrɔ ala ye ne da ni maa juguya de ye ne ma deli ka kɛ maa ɲuman ye kabi ala ka ne da ne ma miiri ma tasi kabi ala ka ne da ne ma hina n kɔrɔ ne ye kojugu bɛɛ k'e la ne taara se karamɔgɔw ma n ko ka i faga u k'u ti se i la n tɛ maafalaw sara k'u bila i la u k'u ti se i la n kɔrɔ ne bɔra a kalama kunu jaa hali ne gɛnna ka bɔ baarayɔrɔ la u ye ne wele ko ne ka taa n ka baara kɛ n kɔrɔ jaa e de taara ne ka wari bɛɛ sara ka ban n kɔrɔ i ma fɛn fɔ n ye n kɔrɔ ne salen de tun bɛ e kɔrɔ ne malolen de tun bɛ e kɔrɔ hali se tɛ ne ye tuguni e n kɔrɔ ne filɛ ala bolo koyi n kɔrɔ ne fil'i kɔrɔ n kɔrɔ ne tun bɛ fɛ k'i faga ka d'a kan ne ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn ye a ko ko k'i faga ko ka nafolo di ne ma ne ko awɔ n m'o cɛ ye tuguni a ko n kɔrɔ ne ɲɛ b'a la e ka ɲumanya de bɛ k'a fɔ bɛɛ ko k'i ka ɲi ne ye juguya min k'e la e ma sɔn k'i ta sara ne la ne muso banana a bɛna sa e kɛra sababu ye ne muso kɛnɛyara n kɔrɔ ne ye du tila e ye du fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ du ɲumanba kelen ye n kɔrɔ e ye ko bɛɛ kɛ ne ye n kɔrɔ ne malola koyi a tɔ tun bɛ ne ka sa de nka wari min b'i bolo o fana kanu nana don n na n'i ka n ko n b'i faga ka b'i ka nafolo kɔrɔ i ye kɔɲɔmuso min furu joona o kɔnɔma falen fil'i kɔrɔ n ko n'i sara n b'i ka nafolo ta n b'o fana furu ka fara muso kan yiri min bɛ yen ko tali n taar'o de bɔ k'a kɛ nɔnɔ la k'a kɛ zira la ka na d'i ma walasa i kana somi ko pɔsɔni don n y'a caya ka taa dɔ di fan bɛɛ nka min bɛ di e ma n ye pɔsɔni k'o de la walasa i ka sa n kɔrɔ walasa n b'i ka nafolo bɛɛ ta ala ni juguya bolo n kɔrɔ ne ka jugu dɛ e ne kɛra baden jugu ye n kɔrɔ o juguya kama ne dabali banna e ye pɔsɔni dun dɛgɛ la ne ɲɛna k'i kɔnɔ fa ka t'i da ne bɛ to ka ɲininkali fɛn fɛn kɛ ɲininkali in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi n b'a fɛ k'a dɔn n'i sara de n bɛ to ka n yɛrɛ latɛmɛ n ko n kɔrɔ k'i bɛ i b'a fɔ k'i bɛ o bɛ digi n na ne hakili la n ko pɔsɔni in tɛ maa faa ne nana ka na se pɔsɔni in ma k'a ni nɔnɔ ta k'a min n ko ka d'a kan a ma foyi kɛ e la a tɛna fɛn kɛ n na jaa e ni ne tɛ kelen ye jaa ala bɛ e kɔ kira b'i kɔ an wolofa ɲuman b'i kɔ foyi tɛ ne dɔgɔkɛ jugu kɔ ni sitanɛ tɛ sitanɛ ye ne bila n yɛrɛ la ne binna n ka kɔlɔn kɔnɔ e jaa baden juguya man ɲi n kɔrɔ i bɛ yafa n ma diɲɛ na i bɛ yafa n ma lahara e n kɔrɔ ne sorakata kɛra maa jugu ye dɛ e ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ ne ye ne ye bɔnɛ bɛɛ siri e la i m'i ta sara n ye tile kelen kɔrɔ wa ne laban filɛ kɔrɔ ne bɛ sa bi tile tɛ bin ne ɲɛ na abada ne jɔlen yɛrɛ ne farikolo bɛ ka kalaya ala ni juguya bolo jahanama bɛ na ne nɔfɛ walahi juguya man ɲi e ye badenw a ye sabali juguya ma aw ma ne sorakata labancogo ye ne filɛ n ka janfa bolo e ne filɛ n ka juguya bolo ne filɛ n ka malo bolo ne kɛra laban kojugu ye koyi ne tora n ka janfa kɔlɔn kɔnɔ n kɔrɔ yafa n ma ala ye i ka yafa n ma kira ye ne ye diɲɛ bɔnɛ bɛɛ k'i la ne ye diɲɛ baara jugu bɛɛ k'i la hali ne ye maa faalaw bila ka taa e faa n kɔrɔ i m'i ta sara nin si la n kɔrɔ mun na pɔsɔni ma se k'e faa i ni ala de bɛ ɲɔgɔn kɔ n kɔrɔ i ŋaniya de y'i kisi jaa ni maa ŋaniya ɲɛna masa in b'i kisi yɔrɔ caman ne ŋaniya juguya de seginna n ma ne ka janfa kɔlɔn n binna kɔnɔ dɔgɔnin y'o fɔ waati min kɔrɔkɛ ko kan'o fɔ kɔrɔkɛ bɛ ka kasi a ko n dɔgɔnin n yafar'i ma n yafar'i ma e ala kɔrɔkɛ fora ka wuli a y'i munumunu a nana se jinɛ cɛkɔrɔba sigilen ma a ko n y'i deli ala kama kira kama n dɔgɔnin furakɛ jinɛ cɛkɔrɔba k'a ma a ko bɔn ni n y'i dɔgɔnin furakɛ sisan n'a ma sa wari min b'i bolo n bɛ taa n'a bɛɛ ye i bɛ segin fantanya la a ko walahi i ka wari bɛɛ ta kana foyi di yan tuguni kana n dɔgɔnin faga dɛ e ala jinɛkɛ yɛlɛla a ko walahi ne tɛ se k'i dɔgɔnin furakɛ ne tɛ ala kɛlɛ de b'i dɔgɔnin nɔfɛ hakɛ de b'a nɔfɛ wa i dɔgɔnin ka sarati dafara bi de bi de a si tun bɛ ban ne tɛ se ka tile kelen fara a kan kɔrɔkɛ jɔlen dabali banna kɔrɔkɛ bolila ka na dɔgɔnin ye kɔrɔkɛ bila o nɔ o bɛ kasi musokɔrɔba yɛrɛ bɛ kasi dɔgɔnin sara k'a kunkolo to a kɔrɔkɛ sen kan surakata fatura k'a kunkolo to jimo sen kan surakata yanni a ka fatu a ye fɛn finma fɛn finma dama min bɔ a kɔnɔ i b'a fɔ k'i ye saribɔn nɔɔni k'a ni nɔnɔkumu nɔɔni ɲɔgɔn na ka bila a nuguden bɛɛ tigɛtigɛla a bɛ fɔɔnɔ fo sogo buruburu bɛ bɔ a kɔnɔ a ye ŋaniya juguya min sigi kɔrɔkɛ la a bɛɛ seginna a yɛrɛ ma a sara ten u taara kaburu de sen n'u ye kaburu min sen kaburu dugumana bɛ kalaya fo kaburu sennaw bɛ boli ka bɔ kaburu kɔnɔ e k'an ma nin ɲɔgɔn ye i b'a fɔ ko jahanama u ye kaburu dɔ sen ka na ji de k'a kɔnɔ k'u b'a yɔrɔ sumaya k'a don hadamadenw jɔlen ɲɛ na ji kɔmasera a bɛ tobi aa maaw dabali banna kɔrɔkɛ de ye ala deli ala dayɔrɔ ɲuman di ne dɔgɔnin ma ne yafara n dɔgɔnin ma a y'o fɔ waati min na u ye kaburu sen ka ban foyi ma kɛ u ye dɔgɔnin su don kɔrɔkɛ nana yafa deli ba fɛ ba sinna k'i biri duguma a ko n den k'a b'a den sen minɛ a ko n ba kana danga se n ma kana a fɔ ne ka yafa i ma ne baden ye musokɔrɔba ko e n den i bɛ yafa ne ma ala n'a kira kama hali maa bɛ bin i woloden kan ne binna e kan i ma foyi juguman kɛ e y'i ka kalan saraka ni nin anw ye k'i ban fɛn bɛɛ ma hali muso furu i banna a la k'anw ka hɛrɛ ne ni n den ma i sara foyi la ni juguya tɛ hali maa de bɛ malo ne malolen ye jugu i bɛ yafa n ma de e a ko ne ba dugawu kɛ dɔrɔn dugawu k'i den su ye i ka dugawu kɛ ne yɛrɛ ye ne yafalen don e ma foyi tɛ e ni ne cɛ ne bɛ e ka dugawu ni barika de kɔ ne ba e ala o don surakata sara a muso n'a ka denbaya kalifara kɔrɔkɛ la jimo a y'a ba ladon don o don musokɔrɔba ni jimo nana foli kɛ n'a ye duwawu daminɛ kabi sɛtɛri ala ka hɛrɛ kɛ ala ka si di i ma aa ni suraka ni jimo yɛrɛ ma fɛɛrɛ kɛ ka sira ɲini musokɔrɔba ka duwawu ti ban don o don a bɛ kasi surakata kɛ nin ta banna o sa kɔrɔkɛ ye hɛrɛ kɛ bɛɛ ye badenya bɛɛ bɛnna o kama surakata ani ji ale kɛ ni salen ye jimo tuma bɛɛ a bɛ taa kaburu jura i ko ala ko jimo nana misiri la jinɛkɛ k'a ma a ko ko in tun bɛ ban tan de jimo ko a barika ala ye jimo ye hɛrɛ kɛ dugu bɛɛ ye a ye wari di bɛɛ ma maa o maa nana a ma ni kunko b'i la a y'a d'i ma maaw bɛ bɔ jamana ni jamana ka n'u ɲɛ da jimo kan ko kabi ala k'an da an m'a ɲɔgɔnna balima ɲuman ye a ye muso min fana furu san wolonwula kɔnɔ a ye filanin saba de wolo a filanin kelen o kelen cɛ ni muso kɔrɔkɛ ka maaya dilanna a kɛra cunga ni balaka wuli balima ɲuman mana filaw kɔrɔ koyi n ye mana min ta ka da baden juguya fila la kɔrɔkɛ jugu ɛ kɔrɔkɛ ɲuman ani dɔgɔkɛ jugu balima jugu ni balima ɲuman ka mana o mana filɛ ayiwa n bɛ foli kɛ aw minnu bɛ ka ne sɛkɛ amala malimu jara lamɛn mana in bɛ bɔ réseaux sociaux kan ka aw baro mali kɔnɔ mali kɔkan ne sɛkɛ amala malimu jara don ka d'a kan nin kɔfɛ an bɛna mana kura bɔ aw ye ka d'a kan an tun y'a fɔ aw ye waati tɛmɛnen k'an bɛna baro bila aw ye chaque semaine réseaux sociaux kan nka baaraw kun bɛ yen ko balilen kun nana o ye baaraw sumaya nka inshallahu jabarani filɛbaga minnu bɛ mali kɔnɔ mali kɔkan monde kɔnɔ a y'aw labɛn ni a k'aw tulo kɛrɛbɔ sigi aw ka baroni an bɛɛ sen b'a la ne malimu jara ne b'a la e min bɛ ka ne lamɛn mana in bɛ bɔ e kan don dɔ e b'a la an bɛ donsow ka mana an bɛn'o bɔ an bɛ subagaw ka mana bɔ an bɛna jinɛw ta la mɔgɔ jugu masakɛ jugu an b'o bɔ sinji juguw ka mana furumuso jugu ni kamalenba ka mana an bɛ maga bɛɛ la an ka mana in an tɛ maa to yen bɛɛ niyɔrɔ b'a la o tɛmɛnen n bɛ foli kɛ mana kanubaga bɛɛ ye o tɛmɛnen n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ni n donna min gasi la o ka yafa n ma n b'a fɔ sa ala k'an bɛn don nataw la